okenye na nwunye wee zụọ nwata okpogho onye enye nwunye ee ịbịa zụkwa anyị nụ ha nwunye onye anụ ha nwunye ịnụ ha okenye nwunye dịka nwa yị okenye onye m nụ ha ya bụ nwunye ọ bụ yi na onwe ịkọda nwunye bụ onye anụ ha dị nwunye wa eji aka wa aga nwa nwa nụ anụghị nwa nnụ nwa m anụghazị nwa m. onye na-enye mmadụ nwunye onye enye nwunye bụ oke Eh, oke ya bụ nna Eh, ya na-enye nwunye mm, nna na-eduazi nwa je ga anụta nwunye oke wa adị enye okpogho nwunye Eh, ma okpogho adị asị na nwa m ụdị ọ na-eweli m enye di eh, maka ebe ọ bụna nwa yị nke okpogho je ga-enwe di a ga-agwa wa ma ba bịa ga bịa be nna Eh. ọ be nna ka ọ ga-abịa nna ba akalị wa na ife unu ga-eme dị ọ na ife ọ bụghị okpogho Mm. okenye kwesịrị ị na-esi nri wa kwesịrị ịmụ ka e si esi nri mụ kwa si alụ wa hapụrụ okpogho ka ọ na-alụ wa ncha n'ụnọ okenye amaha esi nri efuge nwunye ya ga-eji ya na-eme ebebe ya okenye ọbụna ga-ama ka ọ si esi ife ori Mm. ọ ga-ama ka ọ si edokwaba ụnọ Mm. maka ọlụ ya na nwunye ya n'elu kịta azụ ndị inyom na-eferisi ilo Eh, mba o eje ọlụ na okenye eje ọlụ okpogho oke eje ọlụ. chipụ ọga ọlụ Eh, okpogho eje okpogho. ọlụ eh, aga ọlụ Eh, wa na ụmụndu anọdụ n'ụnọ eh, ịba- ọ bụzie na oke nọ n'ụnọ ya na ụmụndu Eh, ọ ga-eje na ọ ga-eje na họteelụ ga-egotara ndị mba ọ ga-emeberi wa ife olili Eh, ebe a ka o si ife emebe ka ọ ga-esi na-azụ azụ wa na-egosi wa ka wa si emebe ife ike nọ ya bụ ụlọ kwa na-amụ ha na-amụ ha so ike n'okpogho suppose ịma ka wa si esi ife oriri anyị na-ekwufu na nne ndị nne ụmụaka na-afụ wa n'anya sinne karịa ndị nna ka ife ndị nna kwesị ime ini ọ gaje bụ na ndị nna ndị ụmụaka wa gadị afụzịkwa wa n'anya ọfụma ka ife ilo wa gadị elu kere ịma na ife nne bụ oke lụkọtasịa Mm. o weta ego Eh. o nye nwunye ya ọsọ ga-egotali ụmụ ha Eh, akwa eh, ga-egotali ụmụ ha nke Eh. ga-egotali ụmụ ha nke eh, ụfọdụ ụmụndu adị ama eh. na okenye na akụwa ọ bụ oke wetara ọ bụ nne wa ga-eje asịa Eh, ọ natazịa mama oyoyo mama oyoyo Eh. o nye nke o nye nke eh, mana ego o ji go ka ife ncha ka gide ka kara eh, ọ bụ nna anyị eh. so wa elezie na ọ bụ sọ nne wa ka ife ndị a ncha si abịa so no o nwekwa ọ bụ i nwee efe eso ụmụ ịbịa kada bịanụ ka anyị ka anyị gagharịa anụ ife ụdị fụ ị na-egote nwa na-amarị wafọ ya na ya ewepụ ya bụ ego ka ọ bụ onwe ka isi ga-asị so a ka nke ị chọrọ akpụkpụ ka nke ị chọrọ Eh. afe ka nke ị chọrọ Eh, i si Nnewi si abịa bịa gị were ego a ka ị wee wee gotara ife eh, ma marịkwa na o nwee ebe ya bụ ego si apụta na ọ bụ sọ Nnewi eh, na-ego ife ndị a eh, ma mara ife ndị a ncha adị o nwee ebe ị je na ị na-ama mm. agbakwa aka